Sonny O Igbo Academy ee otu nwoke sikwanụ na ihe na-ewute ya bụ na ọtụtụ mgbe ọ bụrụ na ọ na-ekwu ekwu tutu ị mara ihe na-eme ọzọ a na-abata ya ọnụ maka na ị ma na ndị Igbo be anyị si na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu hmm? ehe na a tụkwanụ ọmara ọ mara a tụkwanụ ofeke o fenye isi n'ọfịa ndị Igbo si na onye tụọ ilu nna ya tụrụ ọ ga-akwụkwa ụgwọ nna ya ji i lee anya hụ na ya bụ ilu na enwekwara ka o si gbatakwụrụ onye tụọ ilu nna ya tụrụ ọ ga-akwụkwa ụgwọ nna ya ji maka na ụmụaka ugbu a emere ha n'ọnụ onye mepee ọnụ ọ kọọ ka o si masị ya mana o ruzie mgbe a ga-azọpụ njem a na-ahụ na ọ bụzi ihe ekwuru ekwu n'ọnụ ee eh, ka a na-eme eme hmm? mana otu ọ dị maka ndị be anyị sị na ọkpakaba na ibe ya gbara ọgba n'aka ya aka ee eh, mana eziokwu ka ọ bụ maka na hmm, n'ụbọchị ndị a onye ọbụla na-agba mbọ ka o mee ihe na ibe ya mere ee eh, mana ọtụtụ n'ime anyị anaghị enyocha nke ọma ka anyị ma ka anyị etozukwara etozu n'ihe na-eme tutu anyị azọbanye n'ime ya ee i nekwaa anya na ya bụ ilu hụ na enwekwara ka o si wee yite okoro eto eto wara ọgọdọ ikuku buru ọgọdọ ikuku eburu okoro n'onwe ya ee nke a na-egosi na n'ezie a na-etorukwanụ ihe etoru ndị be anyị ee a na-etoru ihe etoru tutu mmadụ azọbanye n'ime ya ee anaghị ama o gwara o agbayọka m okwu aha hmm? tutu mmadụ asị na eh, ife a na-ekwuo eh? mana eziokwu ka m kwuru maka na ọ naghị adị mma ike nyụọ ahụ e kee isi ọkpọ ọ bụ otu mgbe ka m nọ n'ime ogbe otu agadi nwaanyị wee tụọ ya bụ ilu n'ezie ee mụ na ọchị nọ na-akpọtụ ruo mgbe m sụrụ ike n'ala ọ naghị adị mma ike nyụọ ahụrụ e kee isi ọkpọ nke a wee na-arụtụ aka na ọtụtụ mgbe ee ọtụtụ na-ata ahụhụ ihe abụghị ihe ha metara ee ọ bụ na okenye arụọ ala pụọ eze enu a chọọ nwata wee nye ya ntaramahụhụ na-ekwesịghị ọ bụ ezie na ọ bụ ya nwata mere ya bụ ihe mana ile anya hụ na okenye bu ike anyụọla ahụ e wee chọọ nwata isi ya dị nso wee ketụrụ ya ọkpọ n'isi nke a na-arụtụ aka na ọ naghị adị mma mmadụ inwe ntaramahụhụ nye ihe onye ahụ na-amaghị banyere ya maka na onye afọ na-asa anaghị na-ama ajọ ọhịa ee nke a bụ ilu na-arụtụ aka ee na ala anyị bụ ala igbo nakwa mba ụwa gbaa gburugburu na onye na- onye afọ na-asa anaghị ama ajọ ọhịa ee ọtụtụ mgbe ee mmadụ na-adabanye na ihe onye akwadoghị n'ihi ka ọnọdụ si wee dịrị ya ee maka na ikwu amaghị ibe ezi ya ehe nke a abụghị nke a na-akọwa akọwa maka na onye amaghị ee ibe ezi ya inekwa anya hụ na ya bụ ilu nwere ka o si wee nwee mmetụta nke sị na ụzụ amaghị akpụ ogene ya lee egbe anya n'ọdụ hmm? maka na ọ bụ na ile anya n'ọdụ egbe ịhụ na ọdụ egbe na-adị ka ogene e wee na-asị na ụzụ nke na-amaghị akpụ ogene ọ na-ele egbe anya n'ọdụ wee mụta na eh? maka na ikwu amaghị ibe ezi ya e, etu a ka o si wee dị ee ndị be anyị sịkwa na a na-atụ ilu a na-akọwa o wee na-atọ hmm? maka na e gbuwe n'atọrọ mmadụ agaghị afọ mana eziokwu ọ bụrụ nnọọ ka e gbuwe nnọọ n'obodo maka na onye atọrọ ibe ya ọ ga-abụ na mmadụ agaghị afọ maka na ọ bụ na i gbuo m na m tọrọ gị ee onye ọzọ egbuo gị maka onye ahụ tọrọ gị tutu ị ma ihe na mmadụ agwụ n'elu ụwa ọ dị mma ee ka anyị gbado ya ebe a n'ụbọchị taa ee ilekwa anya hụ na n'ụbọchị taa anyị nebere anya gbanyere mm, ilu n'ala Igbo anyị hụkwa na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu dịka anyị si wee kọwa oge anyị malitere nke a na-arụtụ aka na ọ bụrụ na a tụọ ilu n'ala Igbo a na-echemi echiche ime were kọwaa ya bụ ilu ma werekwa ọmụmaatụ wee kọwaa ya ka ọ ga-abụ onye anụghị onye ahụ n'anya maka na ndị be anyị sị na ọ bụrụ na a kụọ kpom onye ogbi asị na ọ nụghịkwa mgbe a kụrụ ọ bụkwa na e see barim onye isi asị na ọ hụghị mgbe e sere nke a gosiri na onye ogbi ahụla mgbe e sere onye isi nụkwanụ mgbe e gburu nke a ka m ji asị biko onye marakwa nke o chiri ya zere ee a sị egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela nku kwapụ ya ee mana nna m ukwu wee sị mba ọ dịghị mma ka nku kwapụ ya ee wee na-asị na egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela ya gosinụ ya ebe ọ ga-ebere ee maka na ịhụnanya na ọganiru bụkwa na ụmụnne ee aha m bụkwa maazị ifeanyị chukwu